the basics of uh, permutations kuti tikamati permutations eh, uh, ndi chani so topic isikhale yonse imeneyi anthu amayitchula kuti ndi permutations komanso arrangements kasanjidwe ka zinthu alright uh, maybe you may wonder kuti uh, tikatengera ma pin a Airtel Money kapena mpamba mumaona kuti amakhala manambala uh, folo manambala folo kuchokera ku ma digits okwana 10 okay amene ali oyambira 0 mpaka na 9 mukawerenga madigiti amakhalapo 10 Komano a tnm Mpamba kapena a Airtel Money eni akewo amadziwa kuti sizophweka kuti munthu akagese ma nambala folo amene alipowo kuchokera ku ma nambala 10 okay ndikuti zikutengera kuti munthu usove upeze uh, number of times kapena kuti possibility yonena kuti iwe ukayesera maulendo amenewo upeza kuti manambalawo wawapanga alenji molondola ndi kutsegula uh, akaunti ya munthu ya mpamba zimene zili zotani zimene zili zotani zimene zili zovuta chifukwa tikaisova akhoza kukhala manambala ochuluka kwambiri okay ndiye tikaphunzira mukhoza kuyesera kuti muone kuti ndi maulendo angati mukulumikiza madijiti okwana 4 kuchokera ku madijiti okwana 10 kuti mulondole so whatever in this situation uh, zimakhala zikukhudzana ndi uh, masamu a permutations komanso arrangement so as a definition permutation is an arrangement of objects in a specific order so the order of arrangement matters in permutations right so ndikasanjidwe ka zinthu komanso kutengera ndi chani kutengera ndi order so order ndi imene imakhala yofunikira kwambiri masamu achani a permutations okay ndimakamba kale za pin kunena kuti inuyo mutakhala muli ndi pin yanu ya mpamba mwina ndi mwina 1 uh, maybe 1345 mwachitsanzo 1345 okay kuti munthu agese 1345 muona kuti ndi order imeneyo kuti munthu uja akhale akulumikiza madigiti mpakana order yake ikhale ya 1345 imene ikhoza kusegula account ijayo so that's all about permutations so tikamapanga arrange pali malamulo okay pali ma, malamulo amene amatsatidwa kuti tipange arrange zinthu kuti tipeze order imene mukhoza kupanga arrange zinthu so lesson yi taigawa m'magawo awiri gawo loyamba ndi arrangements of distinct items okay so tikamati distinct items ndi ma items amene ali unique amene ndosabwerezeka okay mufuna mpange arrange zinthu zimene nzosabwerezeka and uh, a good example on what I'm trying to say on a distinct item muchisanzo titenge ma letters okwana 4 that's a b c uh, d okay titakhala kuti tikufuna tipange arrange kuti ma letters 4 awa tiapange arrange maulendo angati muona kuti ma letters amene akuoneka umu Letter ina iliyonse payokha payokha ndi ya unique kapena kuti sikupezeka koposera kamodzi so in this situation we call this as distinct items or distinct objects okay similarly if you have numbers like 1 2 3 4 and 5 mukhoza kuona kuti manambala amene akuonekamo ndosabwerezeka they are also distinct okay so the opposite of this one is repeated tikamati repeated ndekuti uh, muli zinthu zina zimene zili zobwerezeka zikupezeka koposera uh, kamodzi okay mwachisanzo tisiyanise mawu awawa let's say mawu oti magic okay ndiye tikhale ndi mawu ena monga banana alright banana muona kuti mawu oti magic awa akupanga suit definition ya chani ya distinct because here m waoneka kamozi a kamozi g kamozi i kamozi c kamozi okay nduti letter ina iliyonse ili distinct tikapita ku mawu oti banana mukaona muona kuti b yes akuoneka kamodzi koma a mukamuona a akuoneka maulendo atatu a uyu ali apayu wina ndi uyu wina ndi uyuyu okay nde kuti kasovedwe ka permutation ka mawu oti majiki ndi banana kakhala kotani kakhala kosiyana because this one is distinct and this one we have letters that are what that are repeating likewise because akuona kuti n akupezeka kangati kawiri nde ndimati ndikambe kuti lesson yathu tayigawa kunena kuti tiyamba nkuyang'ana kuti how can we arrange uh, ma items amene ali chani amene ali distinct okay ndiyeno pa item yomweyo ya distinct items ka arrangementsinso kaja ka nkogawidwa m'magulunso awiri okay so gulu loyamba ndi permutation for n distinct items just we just focus on the number of distinct items tingopanga arrange zinthu zimene zizotani zimene zili unique zimene zili special okay so tiyamba taona zimenezi tikamaliza ndi pamene titaone uh, kaindi yachiwiri imene imakhala kuti kuchokera ku zinthu zonse zija tifuna tingopangapo arrange ka subset ka nambala kochepa kuchokera mu toto pamene apa tikupanga arrange zinthu zonse that's the uh, permutation number one here okay kumbukirani concept iyi ndi ya distinct items komano mu distinct muli makategori awiri kategori yoyamba ndi permutations ya n distinct items zoti zonse tikuzipanga arrange okay pamene situation yachiwiri ndi ma distinct items inde komano tikungotenga ka subset kagulu kochepa tikukapanga arrange kuchokera mu kagulu konse okay so nde tiyambe taona ya n distinct items imene ili ndi total number of arrangement timapanga bwanji permute so in this situation uh, for distinct items on the first category and this is the easiest one so this concept we use a formula imene imanena kuti okay the number of arrangement ya zinthu zimene sizikubwerezeka timayipeza popanga n factorial okay n factorial okay n factorial where n is the total number of the distinct items basi so maulendo amene mungasanje zinthu zimene zili special zili unique zonse eh? timangoyuza formula imene timati ndi n factorial timangopanga timangopeza factorial ya total number ya zinthu zimene zili unique zija sitimachedwapo apa okay nde apa tikumasulira kuti tikamati n factorial tikutanthauza kuti chani n factorial timatanthauza kuti timaya timatenga nambala ija timataimusira ndi nambala yomweyo tikachosa 1 nambala yomweyo tichose 2 mpaka tikafike kuti tasala ndi chani ndi 1 kumapeto okay now zimene talemba apa zimene zikhoza kusamveka bwinobwino komano tikunena kuti tikamati factorial wa nambala ina yake mwachitsanzo tikungoyerekeza kuti n akhale 5

Okay? Funso ili ndi chimodzimodzi akunena kuti kodi mawu oti magic munga ma letters ake mungapange arrange maulendo angati mm? mosiyanasiyana molowanalowana pakhala maulendo angati oti kuza kupanga fomu mawu anyuwani angati kuchokera mawu oti magic mutasemphanisa ma letters nkhani yake ndi imeneyoyo okay so inuyo pamayeso mukazangoona kuti mawu amene mwapasidwa aja ma letters sakubwerezeka ali unique ndekuti tikupanga apply concept ya chani ya arrangement of distinct items alright so here you just need to go straight into solution okay now chifukwa mukayang'ana pano akuti arrange the letters ndekuti tikukamba za ma letters onse ndekuti we are talking of the n distinct items the total number awo okay ndekuti tikupanga arrange mawu onsewa ma letters onse nde ineyo chinthu choyambirira uh, i try to give you steps here okay so steps number one identify the total number of distinct items okay ineyo chinthu choyambirira apa ndikupanga summarize kuti ma items onse uh, alipo angati the total. So let me put the procedures here. We should see them. Okay. So how many distinct items are there in the given word or object or whatever? Then tikatengera ndi funso lathu ili. Okay. Mu multi magic muli ma letters okwana 5 amene ali unique. So tinena kuti any equals 5 okay step number 1 step number 2 musanasankhe formula yogwiritsa ntchito okay mupange determine if all items are being arranged or only a subset ngati mukumbukira ndinanena kuti pa distinct item pali makategori awiri Pali yopanga arrange ma items onse nde pali yopanga arrange ka subset ka ma items onse. Ndiyeno mukuyenera kuti musanasankhe njirayo kapena kuti formula yogwiritsa ntchito muone ngati mukupanga arrange zonse kapena ka subset. Nde mukaona funso lathu akuti mupange arrange the letters ndeti ndi ma letters onse apa eh ndekuti tikupanga arrange zonse ndekuti tiyuza ichi kafume tinenaka chakuti the permutation yopanga arrange magic will be given by n factorial okay So, ndinakamba izizi kuti tigwiritse ntchito formula iyi ngati mau sakubwerezeka. Ndiye kuti apa tingonena kuti pamene pali n pa tipanga substitute ndi chani ndi 5 ndiye kuti a n factorial should be equal to 5

so therefore mukhoza kuona kuti ndikuti there are one hundred twenty ways okay of arranging the word magic mwaona palitu maulendo okwana 120 okay ndeti nzeru zakhala zoti ineyo ndatenga ndakupasa mawu oti magic ndi ine ndasemphanisa mawu aja nde ndikuuza kuti iweyo upange guess kuti mawu amene ndapa- anyuwani ndapanga fumawo ali mu order yanji okay iweyo zikutengera maulendo 120 kuti upezeke wagesa chani wagesa molondola maulendo 120 zivute zita- zitavute mwamtundu wanji ukamatha maulendo 120 kodi wa- wagesa chani mawu amene ajawo mwayiona eti so umumu ndimene timatani timapangira kuti tipeze permutation ya zinthu zimene zili distinct okay so that's it

identify the total number of distinct items okay muona kuti 1 akupezeka kamodzi 2 kamodzi 3 kamodzi kuti ndi distinct eti so total number manambala alipo angati alipo atatu okay step number 2 can you determine if all the items are being arranged or only a subset muone ngati kodi ndi manambala onse akupangidwa arrange kapena ndi kagulu kochepa mukayang'ana pa manambala onse alipo atatu Komanso kuti mukapanga arrange mupanganso form manambalaso angati? atatuso ndiye kuti tikupanga arrange manambalawo angati? onse so we are arranging all items ndiye kuti formula yake ndi yomwe ija so the number of arrangement will be given by n factorial okay which is equal to ndiye kuti in this case n ndi 3 ndiye kuti ndi 3 factorial

ndi zoonatu zimenezozo ndi zoona mukhoza kuyesera muona kuti mukhoza mukha- mubwera ndi manambala 6 okha kusonyeza kuti mutakhala kuti ndiwo mwayika pini yanu mwayika pini ya manambala atatu eh? ya manambala atatu ngati password ya- passcode yanu ndiye kuti munthu akhoza kuigesa mophweka that's why a- a- a Mpamba sana sa- mapini awo sana- sa- sayani samadigiti atatu

okay you can try to answer question number five you can try to answer question number six all right so in the next video i'll be talking of uh, the second category yama distinct objects komano zona kuti tikungopanga arrange tikagulu kena kake kuchokera mu zonse okay so that's our next lesson thank you for listening